Okondedwa mabwana ndi madona, Ambuye wathu Yesu adanenapo tsiku lina kuti ufumu umene ugawikana wokha sungakhale sungalimbe. Mawuwa ngofunika kusamalitsa kuwamvetsa bwino ngati dziko chifukwa ambuye sakunena kuti maufumu ena ayi akunena maufumu onse ndipo ngati ulamuliro wa ambuye wathu sungatithandize kulingalira mozama kuti tikopeke mtima kuti zimene akulankhula nzoona Mwina mungoyang'ana mbiri ya anthu okhala pa nkhope ya dziko lapansi kuyambira masiku a makedzana, muone kuti zimenezi nzoonadi. Chifukwa mukaona mbali inayi, kwakhala maufumu ndi mayiko amphamvu ndi otchuka amene adadzuka pa nkhope ya dziko lapansi ngati mayiko kapena maufumu akuluakulu koma adatha psiti chifukwa cha mkangano pakati pawo ndi kusagwirizana pakati pawo maufumu akuluakulu amene adalipo ngakhale kuno ku africa ku aigupto kapena cha kummawa pang'ono, ma Babylonian, ma Akkadian, ma Persians, ngakhale ufumu wakale wa Aroma. Tikhoza kuonanso mzaka ma hundred ochepa apitawa maufumu amene analipo nkupangitsa dziko lonse lapansi kukhala ngati ufumu wawo mayiko atsamunda koma chifukwa cha kusamvana maiko amenewo sakhalanso amphamvu monga analili makedzana mbali inayi mukhoza kuona maiko enanso ambirimbiri amene sadzuka kukhala wamphamvu ndi wochita zamphamvu monga mmene akadachitira nakhala pa mlingo umodzimodzi wokhala anthu omvetsa chisoni wosatha kuchita nazo zimene ali nazo kale kuti atukuke koposa ndipo wangokhala ngati mayiko achipululu chifukwa chakukanika kuyika pamodzi mphamvu zawo zonse zimene ali nazo ndi kuthekera kwawo konse kumene ali nawo polondola masomphenya amodzi amene wonse mogwirizana akhoza kuwaona ngati wawowawo. Ndipo m'gawo lachiwiri limeneli ndi mmene mmapeza dziko longa ngati la Malawi. Mayiko akuti ali nako kuthekera, koma chifukwa cha kusagwirizana satha kufika pa mlingo umene akadakhoza kufikapo. ngakhale kuti iwo amene ali maziko athu ngati atsogoleri wa dziko lino adayika zinthu zofunika kuti tonse tilingalirepo mozama chizindikiro cha boma la Malawi pamakhala mawu angakhale mu nyimbo ya mtundu wathu muli mawu ndipo mawuwo amakamba motsimikiza za umodzi ndi ufulu Koma mu mbiri yathu mudzaona kuti ngakhale tifuna titafungatira ufulu, timanyalanyaza pa zaumodzizi. Mu mbiri yathu tikangoona kuti tiponderezedwa, maufulu athu akuphwanyidwa apa ndi apa, timadzuka mwamsanga nkunena kuti sitifuna zimenezi. Sitifuna kuti ufulu wathu uponderezedwe. Koma sikawirikawiri timadzuka n'kudzudzula mchitidwe wofuna kugawa dziko, mchitidwe wofuna kuti Amalawi tikhale anthu osagwirizana. ndipo nthawi zina kuchita kuyipatsa moto ntchito yofuna kuti tilimbikitse kugawana mitundu kugawana zigawo kugawana zipembedzo Mu mbiri yathu yonse tazindikira ndi kupereka ulemu kwa amayi ndi abambo amene adamenyera ufulu wa ife tonse ndipo mpofunika kuwazindikiradi oterewa koma sitifuna kuzindikira ziphona za iwo amene alimbikira kumenyera kuti ife tisagawanike tikhale amodzi ndiye zotsatira zake tikhoza kukhala ndi ufulu umene tingafunire mmene tingachitire Koma tili anthu wogawana m'madera wosiyanasiyana. Tili dziko la ufulu, koma dziko limene lili ngati chipululu chifukwa chakuti talimbikitsa kusagwirizana. Nchifukwa chake lero tili pano Tsiku limeneli tabwera pamodzi ndi cholinga chakuti sitifuna ife tidyetserenso mzimu wa magawano ndi kusagwirizana ndi kutilekanitsa koma tidyetsere mzimu wa umodzi kuti ngati amalawi tonse tidzione poyambayamba Ngati Amalawi, tabwera pano ndi cholinga chakuti titsate masomphenya amodzi, cholinga chofanana. Tabwera pano kuti tiyese mzathu aliyense monga mzathu weniweni ndi m'bale weniweni. tafika pano kuti mawu aliwonse wofuna kutilekanitsa wofuna kutiyambanitsa mawu amenewo tisavomereze ndi kuwalandira koma tiwakane ndi kuwakankha chifukwa ndi atiuza bwino kuti o ufulu chifukwa ufuluwo tinawodi koma kuti tidzipereke ndiye kuti kudzipereka nsembe kusayang'anira za iwe wekha koma kuti tidzipereke ndi mtima wathu wonse ndi mphamvu yathu yonse kumtumikira malawi ameneyo nchifukwa chake lero ndili kunena kuti chifukwa ena a ife mwina takhala tikunyalanyaza Tikati tiyimba nyimbo ya mtundu wathu tikuyamba msonkhano kapena mukhala pa school assembly, aliyense aphunzire ma vesi wonse watatu wa nyimbo imeneyi chifukwa nyimbo imeneyi sikuti idangoyikidwa kuti ikhale ngati pemphero chabe kwakuti Mulungu dalitsani dziko lathu, koma kuti dalitsolo likhale lowonadi Mavesi enawo akufotokozera zimene adatipatsa kale Chauta, koma pa vesi 3 akunena mmene tiyenera kugwirizirana kuti dalitso limeneli likhale loonekera kwa aliyense kuti nilovomerezeka ndipo aliyensedi akudalitsika wosasiya wina kumbuyo ayi. Nyimbo imeneyi ndi nyimbo yamtengo wapatali. Timakweza flag pano. Yanga ili apa. Nkumati mbendera yathu iyi. Timayimba nyimbo imeneyi. Koma sikuti kungokweza mbendera nkuyimba nyimbo ndiye kuti zakwanira si zimene tikunena umodzi wathu Ngofunika kuti ife pogwirana manja pomanga Malawi tikuikamo mphamvu yathu yonse ndi kudzipereka kwathu konse kumtumikira Malawi ameneyo. Pafunika tipyole pakungolankhula, tipyole pakungoimba. ndakondwera kuti tsopano maphunziro okhudza udindo wathu a civics komanso okhudza chikhalidwe character education maphunzirowa aikidwa tsopano m'maphunziro okhudzana ndi wana wathu kumene amapita ku sukulu. Chifukwa tikaikiza mzimu wa mtundu umenewu mwa wana wathu, kapena ndinene mosiyana, tikapanda kuikiza mzimu woterewo mwa wana wathu, ndiye kuti tatemberera wanawo tuwatemberera kuti asakhale ndi udindo wakuti dziko limene tiwasiyire likhale lotukuka tufuna tiwasiyire likadali chipululu ngati sitilimbikitsa kukhalirana bwino kwa anthu a zikhulupiriro zosiyanasiyana, kwa anthu a zikhalidwe zosiyanasiyana, kwa anthu a zipani zosiyanasiyana, kuwaphunzitsa wana amenewa kuti mumakhoza kusiyana pa levulo imeneyo koma pa levulo yapamwamba tonse ndife amalawi ndiye kuti wanawa tikuwathiriramo paizoni m'madzi amene ayenera kudzamwa zaka zubwerazo taphera tsogolo lawo lonse nchifukwa yake lero tikutsimikiza pano kuti kungo kapena kupyola pa kuphunzitsa ndi kulimbikitsa mfundo za umodzi Ife amene tili pano tili ndi moyo lero, tudzipereka kuti tizichita zimenezi monga tasainirana apo, kuti tizilondola mtendere ndi aliyense, chifukwa amene adatipatsa nyimbo ngati imeneyi N'kutipatsa zizindikiro za umodzi ndi ufulu zimene timagwiritsa ntchito, mkatikati mwakemo adaikamo chinsinsi chimenechi chakuti ngati Mmalawi aliyense akhoza kumanga pa zimenezi mokomera Mmalawi mnzake, ngati Mmalawi aliyense. Akhoza kuikiza kudziwa kwake konse, ukadaulo wake wonse, kudzipereka kwake konse ku zimene zithandize Malawi kuchita bwino. Ngati Mmalawi aliyense azitumikira Mmalawi mnzake modzipereka. ndiye kuti zimene adaayikiza m'mawu amenewa zibala chipatso chothandiza dziko lathu kupita mtsogolo chifukwa amalawi amene akuchita zinthu za mtundu umenewu ndi amalawi amene tiyenera ife kuwatenga ngati zitsanzo zabwino ndipo alipo malawi yonse ino anthu amene ali kudzipereka kugwira ntchito kutumikira anzawo mwa kudzipereka nsembe. Nkhani zawo ndi mmene akuchitiramo ndi zimene tiyenera kuzilimbikitsa kuti ena aoneponso zitsanzo zimene akhoza kutsatira. Amene anena kuti sitingagwirizane kuno ku Malawi, sitingatukuke kuno ku Malawi, Sindiwo amene akhale akatswiri otamidwa ayi. Titame iwo amene akulimbikitsa kuti zosathekazo zikhoza kutheka. Iwo amene akulimbikitsa kuti tiyeni tigwirizane tigwire ntchito ngati Amalawi amodzi. Chifukwa padziko lonse lapansi, ngakhale pa munthu wina aliyense, ngakhale pampingo wina aliyense, pachipembedzo china chilichonse, pa kalabu ina iliyonse mutati muzipeze zoyipa muzipeza tsiku lililonse angakhale mayiko osiyanasiyana amene pali pano tiwatama ngati mayiko wotiposa ife koma chachikulu si chimenecho ayi chachikulu nchakuti Tiyeni aliyense tichite masewero a chipako, kupakana zinthu zolimbikitsana, kupakana chikhulupiriro, kupakana kulimbika ntchito, kupakana mzimu wakuti kulibe wina amene adzabwera kuno kutikwezera dziko lathu, kutitukulira dziko lathu, tikweze ndife tokha. Tikagwirizana, aliyense wa ife tipakane. chipako cha mtundu umeneyo nkugwira ntchito yakuti tonse tikhoza angakhale titapita kumanda kupita womasuka kuti tachita chimene mlengi wathu adatiikira pa dziko lathu tiyeni tisankhe mwadaladala mawu amene akhoza kutilimbikitsa tsiku ni tsiku kuti timanga malawi pamodzi ndi kutumikira amalawi modzipereka timanga malawi pamodzi ndi kutumikira amalawi modzipereka munganene nane mawu amenewo timanga malawi pamodzi Ndikutumikira Amalawi modzipereka. Tibwerezenso, ngati simukukhulupirira, Timanga Malawi pamodzi! Ndikutumikira Amalawi modzipereka. Tikachita zimenezo tsiku ni tsiku, tikachita zimenezi mogwirizana tonse, Tikachita zimenezi ni mtima wathu wonse ndi mphamvu yathu yonse, ndiye kuti dziko lathu lioneka ngati chipulululi lisinthika kwenikweni, ndipo masomphenya amene tili kulankhula tsiku ndi tsiku akuti Malawi akhale dziko lodzidalira, dziko lotukuka, dziko lakuti muja amalankhulira anthu akale. Mwana alilenji? Malawi ngotheka kusandulika dziko la mtundu umeneyo koma ndi process imene aliyense wa ife ayenera kutsimikiza ndi kuchita tsiku ndi tsiku kuti timanga Malawi ameneyo pamodzi ndipo titumikira Amalawi modzipereka. Mukatero, ndikatero, tikatero, ndiye kuti Malawi tikumlingalira ndi kumfunafunayo abwera mwamsanga kusiyana ndi kulimbikitsa zakuti aliyense mphamvu ikhale ya payekha m'malo mobweretsa pamodzi ngati munthu mmodzi akhoza kuthamangitsa anthu 1000 chikwi chimodzi anthu awiri akhoza kuthamangitsa zikwi khumi. Ndi mmene zimachitira mphamvu zathu tikazibweretsa pamodzi, timachulukitsa zimene tikhoza kuchita kusiyana ndi zimene munthu mmodzi akhoza kuchita payekha. Ndikufunireni tsiku lopambana la mgwirizano ndi umodzi tsiku la lero. Ambuye Mulungu wamphamvu yonse adalitse Malawi akudalitseninso inu aliyense payekha payekha.